Deirtear go raibh 50, 52 tigh tabhairne sa Daingean because ach so bhí ceann do gach seachtain sa bhliain. 52! Tá sé dochreidte mar níl ach b'fhéidir 1,000 daoine sa bhaile go hiomlán ach anois i mo thuairimse níl ach, leath dóibh fágtha agus táim ag siúl timpeall an Daingin ag féachaint ar gach uile cheann atá fágtha agus tá tuairim is fiche cúig, tríocha fágtha ach tá na cinn is fearr fágtha, sin an rud is tábhachtaí agus beidh na cinn is fearr. á thaispeáint agam agus rachaidh mé isteach do na cinn is fearr agus tá siad ar chinn dos na tigh tábhairne is fearr ar domhan, dar liomsa. Tá sé deacair tigh tábhairne níos fearr a fháil in aon áit ar domhan, i mo thuairimse, agus tá siad fós ar fáil ann, so is deas é an rud sin. An búistéir, d'éirigh sé as daoine ag dul isteach i siopa chun rudaí a cheannach, agus an rud seo, an ceann seo, d'éirigh sé as an an deoch tar éis Aifrinn. So, tháinig pobal as an an séipéal seo agus. Chuaigh siad go dtí an tigh tábhairne seo, Dick Mack's, atá an-cháiliúil ar fad agus an-ghnóthach. Sa dara háit, an ceann seo Ó Flaitheartaigh, agus is aoibhinn liom an pub seo, go mór mhór don cheol, agus tá an seisiún ceol istigh anseo níos fearr ná aon áit eile, i mo thuairimse. Agus an fear a' tí, an fear gur leis an tigh tábhairne, bhíonn sé ag seinnt anseo b'fhéidir le caoga bliain anuas agus tá sé go hiontach agus a chairde a bhíonn ag seinnt leis so is aoibhinn liom an tigh tábhairne seo agus tá sé sean, traidisiúnta agus an ceol go hiontach so sa dara háit, Ó Flaitheartaigh. An rud eile a bhaineann leis an an tigh tábhairne seo ná an an Wren. So, gach bliain ar an fiche séú lá den Nollaig, so an lá ina dhiaidh an Nollaig, sin Lá 'le Stíofán, bíonn an an Wren an-mhór sa sa sa Daingean agus bíonn paráid mhór timpeall an an bhaile agus bíonn daoine ag ól agus ag seinnt agus ag canadh agus.

an ceann seo, ní amháin an tigh tábhairne is fearr i nDaingean Uí Chúis, dar liomsa, ach an tigh tábhairne is fearr ar domhan. So sin moladh mór, ach tá sé tuillte. ag an áit seo. Is áit fíoriontach é an tigh tábhairne seo agus tá Foxy John's Ó Muircheartaigh atá i gceist agus istigh ansin atá an Snug agus tá dhá áit don tigh tábhairne seo, tá an áit ina dhíoltar rudaí agus ar an taobh eile tá tigh tábhairne agus an rud meascaithe le chéile agus is iomaí daoine. is dócha, ar feadh na bliana a chuaigh isteach anseo chun hammer nó nail a fháil agus tar éis cúig phunt, piont, bhí siad fós ann. Agus an tUasal Ó Muircheartaigh, atá i gceannas ar an tigh tábhairne seo, dúirt sé uair amháin. fadó, bhuel, ní, ní fadó, fadó, ach fadó, rachadh an dá chlann isteach sa snug seo agus bheartaigh siad ar phósadh idir an, an, an mac agus an iníon a bhí, a bhí idir an dá chlann agus an, agus an méid airgid a bheadh i gceist,

Do bhí sé de nós ar dhaoine in áiteanna iargúlta, do bhí sé de nós ar dhaoine a bheith glaoite, ní le, le sloinne ach le ainm a athar agus a seanathar. So, sin an nós a bhí acu ag an am sin.